I am now issuing a new version to remove the repeated ones, thereby bringing the total to 88. Thank you.
anụ solu nwa enwe ọ majie aka ụgbọ ndị ntụ onye melite iyi na-atụla amụma egwu egwu ada atụ afọ o buru ụzọ ka eduwe nwa ọgaranya ka ọ naba ugwu doo ndịda doo efi na-enwerọ ọdụdụ chi ya na-achụli ya ijiji mmiri ama evi n'anya ọkụkọ rapụ kwọmkwọm o welụzi agaa zụọ ụmụ ya agwọ sị na ife ya jirọ wee nwe ụkwụ na aka bụ maka na ọ bụrụ na ụkwụ ya etinyerọ ya n'okwu aka ya etinye ya n'okwu anụ gbaa ajọ ọsọ agbaa ya ajọ egbe ikenye nwe ọjị

onye ma echi dibịa na-agwọ otolo ọ debere ike na ebee ọ kwa enu ntụrụ wetalụ dibịa ogbu ebunu o rugburu awụrụ isi aba anya ọfịa abụrọ m iko na-eje be udu nye m ka m selụ amarọ na ọ bụ ego ogbenye na-anọ ka arụ adịrọ ya eke etie anya m avụ ntị ọchụ ọkụkọ nwe ada onye kwue na ife sọrọ ụsọ o kwue ka o si asọ achụkata nwaanyị achụba ya n'ụlọ ọma ejuna kpụrụ ọ kpụrụ ikiliki ye ọnwụ ama dike okilikili bụ ije agwọ nkịta sị onye nye atụrụ oche ewechigharịa egie maka na ntukwu amalugo ya arụ Bịa nụrụ nwa m na ife eyi ife nasịa na nwanne amana isi ọkụ elụlụ ụka ba mmụọ ntụ nri ụmụ eze arọlị ọkpala afụ nke olili ọ fụ nke ọtọrọ ọsụsụ ọ makala onye ọ na-akpọchie ọ jọkala onye ọ na-akpọchie gbata gbata abụrọ ọgụ ọ bụlụ ọnwụ ebe isi penata ka udo si eru ifele emerọ onye ori ka o mere ụmụnne ya onye nụba nwaanyị Araba ọ mụta ikpe ụgbọ uchichi osisi e ji wee kpee esu na esu na-ayi ozu na iyi ebe ọnwụ na-egbu eze ka m ji mara na ọnwụ ada eli ego ncha gbọọ ncha agbọrọ e ga-echulili iyi ngwele niile makpu amakpu mana anyị amarọ nke afọ na-alụ mgbada nyụọ ka enyi ike awarụ ya agadi nwaanyị ekunyelu nwa ọ sị na enwerọ eze ekunyere ya nwa ka ọ tagbuo dibịa ọnwụ ofeke ọnwụ onye ndidi na-eli azụ ukpo onye egbuna m ma onye eronalụ m ndeli dị egwu onye nwere ogugu ihe ọzọ na-egbue onye kpatara nkụ arụrụ sị ngwele bịalịa ụlọ ọnwụ ebe ọkụkụ si na-aṅụ mmiri abụrọ ife nyanyụa aka ekpe ekpula ewu ọ na-azụ nekwa abụ m na ajị adịrọ ya o ji ọsọ agbakwu ọgụ amarọ na ọgụ bụ ọnwụ ọ bụrụ na i gburo ngwele nwere ọdụ naabọ tata echi niile nke nwere ọdụ ịtọ apụta ị taa m alụ n'isi ma ọ bụrụ na ị zerọlụ ụbụrụ m nkoli ịta n'ike m ma ezekwalụ nsị i teta ụla n'ụtụtụ ma ọkụkụ chụba ya ọsọ gbanaba maka na ị marọ ma ọkụkụ epulu eze n'anyasị ọ bụrọ inye enwe mmanya na iko bụ nsogbu ife bụ nsogbu bụ ka ị ga-esi wee natakwa enwe iko ma ọ lasịa mmanya enu ụwa bụ ọlịlị ebe ọbụla mgbọ dalụ ya bụrụ n'iru ọgụ chaka chaka ada akọ na mbụbọ di ochi ife nkwụ gbatalụ erue afọ ụka emelụ eme ka afọ ọsọ mgbada bụ n'ugwu enyi nye aka mgbada enye aka onye bute ibi ọtọ n'olu isi mkpi balụ na akpa mkpi ọkụkọ ebere ebe ọ nyụrọ akpana